agara m la shrine ebe mụ na gị nwere agreement maka ego ala na ihe niile ahụzighị m sị ma bịa ndị bịarụzikwa ebe ahụ nrụzie ka ị la akụchazikwa ebe a manụ m ma new office gị chọkwa ime shrine nwe nka ebe ị ka ji m ụgwọ eziokwu my brother i nee anya na ụmụaka ka sụọlọ m ebe a sụla ndị obi dị m ụtọ i nee anya ebe a ruru two plot and dibịa achọrọ m ime ihe na-eme ihe m dị niri ahụ ego ala m for two years ị na-anadị m ego ana gị for two years ebe mụ na ndị ụka na-azọ azọ ị sị m na ọ gị nwe ya kee ka m ga-esi wee bịakwa were ego nye gị akwuru m this year achọrọ m ihe ọbụla ga-alakọ mụ na ndị ụka mụ na olisa bi n'igwe nwe ihe nne idiri mụ jiri nwayọọ ọchịchịchị bịa nara ebe a nụwa ị na-anakwa m ego two years jee ka gị na ndị ụka setụrụọ mụ na ole ndị ụka enyere m ndị ụka ala ọhịa gị ka m nyere ala ị nyere m ala mana ndị ụka na-azọsa m ana mgbe m bịara ịkọwatara gị as my landlord ị na-asị m onwere ihe dị dị ya na anyị mee gịnị na anyị setụrụọ na ị wụzikwa dibịa ka ọka ị na-akọ dị ha dibịa akọzinara m ụdị akụkọ ị na-akọ ebe a na ihe m sịrị gị na nye m ego ala for two years ya godu na gị na ndị ụka nwere ihe unu na ndị ụka ji ọ gbasarọ m but ị nọgo two years nye m ego ala m ana m anọ two years anọzuru m two years anọzu before mụ na ndị ụka nwere problem Jee ka ị ga-esi bịara m ego. Jee ka gị na ndị ụka setụrụọ. My brother achọrọkwanụ m ihe ga-alakọ m. Nyegodu m ego nke ị nọrọ anọ. Ọ ihe m bịara. O nweghị ego m na-enye gị nwanne m. Enwerọ ego m nwelụ. Ego m ji aka ka m nyere ndị a ha asụchalụ m ebe a. Fụtakwa agwọ atagbuo gị o nwekwara agwọ e gburu ebe a ụnyaahụ. Bịa nwoke m nye m ego nke ị nọrọ anọ ama m ihe ị na-akọ. Ị makwa isi adịrọ gị mma. Ya wụ enwerọ ụjọ n'anya gị egwu adị atụ gị. Ị na-agba alụnsị ụgwọ ka alụnsị ga na-agba gị ụgwọ. ọ dị gị ka wa adị agba alụsị ụgwọ ị ma na alụsị ka ọ dị ọla ịgba mmadụ ụgwọ ị na-apụ ala maka mgbe ị bịara ebe a m gba gị nkịtị azụ gị na-apụ ala ị na-agba alụsị ụgwọ ụjọ adị atụ gị nekwe m anya ọ bụrụ na i si la ebe a pụ jekwe jụọ pils jekwe jụọ mkpụrụ ọgwụ ka ọ dị ya ụkwụ abashi o bu taata ọ mụ mere ya jekwe jụọ chukwudi ka ọ dị ya ibi awa o bu taata ọ mụ mere ya jekwe jụọ mama cindy ka ọ dị ya ọgwụ ụgbọala na-agba o bu ọ mụ bunyere ya aga m ekunye gị nwa and m kunye gị ya ị ma ekunwu ya sikwa ebe a pụọ na dibịa ha iwe abịakwa m ebe a arụsị ma arụsị si after all arụsị nke gị nwere ihe ọ wụ abịa m ebe a ịkọ story ị chọọ ka anyị nwaa anyị anwa abịa m ihe ọnwụnwa onye m na-asị gị na gbaa mbọ na were ego m nye m ma ị na-eme ya kịta m gbanyere gị film m gbanyere gị ọkụ na ọkụ ga-enwu ma gị ma arụsị gị ị chọọ ka anyị nwa na ha olejie

ịchara mba ebe anyị mee ihe arụsị ana m ihe arụsị o ime na mbe mbe amana biko amana hey my brother mana ị nwekwala obi mana anyị ịma gbọrọ m kedu ka a ga-esi wee kee ya the money ga-abụzikwa 50-50 ma nyesị gị ya maka aga m eji nke ọzọ golo anya